hezbollah is part of the government ku gaza amalamulidwa ndi hamasi 18 years somalia irani imapanga train al shababu nkumawapatsa madrone ayatola khamenei wakhala akusokoneza mtendere ku africa pogwiritsa ntchito hezbollah akhristu akuphedwa ku nigeria hezbollah imatenga ndalama ku irani ndikumachita sponsor zigawenga ku west africa mwachidule nkhondo imene tikuona panopa anayambisa ndi hamasi analowa ku israeli ndi kupha ayuda chinali chiyambi cha zonse zimene tikuona lero mistake ya irani amachita sponsor yahya sinwar america akuwachita tageti pa zifukwa zomwezo

They were even more happy ataphedwa Bin Laden. They don't like Sunni Muslim. Mupite ku Saudi Arabia mukalankhule za Khamenei akhoza kudulani mutu. Inalipo nthawi 1979 Ayatollah Khamenei anaima pa podium ndikumanena kuti Mecca ndi Medina sizikuyenera kuyang'aniridwa ndi Saudi Arabia. Zinabwesa chipwirikiti 31 July 1987 mashia 400 anaphedwa ku haji pamene amachita zipolowe so udani umenewu ndi wakalekale akhala akumenyana ku syria iraki yemen ma ideology ndi osiyana and they hate each other palinso ena akunena kuti irani ikuphulitsa dubai qatar saudi arabia chifukwa chonena kuti kuli mabezi aku america limene lilinso ndi bodza kodi burj arab hotel palm jumeirah abu dhabi international airport energy facility ku qatar saudi arabia ndi military camp dziwani kuti nkhondo pakati pa irani ndi aluya inayamba 2015 ayatola khamenei anachita sponsor houthi rebels ndi kuchotsa boma la masuni ku yemen president anathawira ku exile saudi arabia ndi dubai anakwiya akhala akumenyana ndi mahuthi kuyambira 2015 up to date kubwera kwa america pa 28 february 2026 is just a continuation of the crisis akuluakulu irani sinayambe lero kuponya mizinga ku saudi arabia mbuyomu amagwiritsa ntchito houthi rebels nkumaphulitsa zisime za mafuta now zimenezo ndi nkhani zakunja tsopano tibwere ku malawi ambiri amene akuyankhula za amaryllis they know nothing
mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakupwetekani pokudikiritsani m'ma filling station.
Munthu ameneyu wakhala akuba ndalama za pension kuyambira 2023 up to 2025. DPP inamuchotsa ntchito kutamveka mphekesera 11.5 billion inasowa ya pension fund. Sigerege Hotel valuation 8 billion, iyeyo anaigula 21 billion. akumanga hotelo pa clock tower tapitani mukaone hotelo imeneyi ndikunena pano sinathe even half of the building sinafike waononga kale 135 billion project yogula amaryllis george jim anayamba nawo anapita kwa mwenye ndikumuuza kuti ngati ukufuna kuti pension fund igule hotelo yako utipase ndalama zokwana 7 biliyoni mwenye wa amaryllis yusufu anakana chifukwa iyeyo amagulisira mavuto anali ndi ngongole zochuluka nde anangoganiza kuti bola ndigulise hotelo ndibweze ngongole then kunabwera george jim wa ku pension fund anamuuza yusufu iwe yusufu ngati ukufuna kuti ife tigule hotelo utipase ndalama yokwana 7 billion yusufu anakana so nkhani yonseyi ikuchokera pamenepo mukhoza kuona kuti pension fund inagula hotelo ya sigerege ya saulos chilima hotelo ya 8 billion anaigula 21 billion nobody is talking about this anachoka pamenepo anagwirizana ku bodi kwawoko ndikumanga hotelo pa clock tower anaika budget ya 43 billion ndikunena pano aononga 135 billion ndalama imeneyi inaonongeka mu nthawi ya chakwera 2023 up to 2025 nobody is talking about this abodi ndikunena pano alembera kalata reserve bank akufuna 15 million dollars kuti apitirize kumanga hotelo imeneyi mukasungunula 15 million dollars ku malawi kwacha that is 26 billion

palibe akukamba nkhani imeneyi chifukwa george jim zikumkhudza chifukwa george jim ndi amene akuononga mbiri ya amaryllis now timanena kuti mr yusufu eni ake amaryllis amagulisira mavuto ndigulise katundu ndibweze ngongole atalandira ndalama zinagwira ntchito anabweza maloni ngati mukufuna pitani ku khoti mukasume mulandunso mukaluza mapeto ake mukapereka ma trillion akuluakulu tiyerekeze inuyo mwagula malo ndi kumanga nyumba patsogolo mwini malo abwere nkumakuuzani kuti iyayi ndibwezeni malo mungalole zimenezo yusufu anagulisa hotelo kuti abweze ngongole mukamvutisa akasuma ku court for breach of contract ndiye pali wina amafunsa funso lopusa akuti pension fund akugula hotelo kuti azitani nayo ndiye timafuna timfunse munthu ameneyi anthu amamanga maloji kuti azitani nawo nico holdings inagula ryalls hotel pension fund ikumanga hotel pa clock tower akufuna azitani nazo ma devaluation akuchitikawo sitingasunge ndalama ku banki up to 2042 we have to invest in properties mbuyomu ndimafotokoza kuti ma pension fund ma pension scheme alipo awiri pali pension scheme ya anthu obadwa 1981 kutsika musi imeneyi ndi imene tikuona masiku ano anthu akumalandira ndiye pali pension scheme imene anakhazikitsa goodall gondwe

akupereka 5% monthly salary ku pension fund adzalandira ndalama zake 2042 ndalama zimenezi zikusungidwa ndi ma pension managers anthu amenewa ndi nico komanso old mutual you can see kuti anthuwa anagula ma buildings akumanga ma shop ndimapereka chitsanzo cha gateway mall ku lilongwe komanso chichiri shopping mall ku blantyre eni ake ndi a nico komanso old mutual ali ndi mabuilding ochuluka kwambiri mtawuni ndalama akuzitenga kuti zomangira mabuilding komanso kugulira mahotelo akuzitenga kuti mukafufuza mupeza kuti ndi ndalama zomwezi za pension zimene tikungosunga iwo akumazitenga ndikumamangira mabuilding then ndikumalandira ma rent ndikumabweza ndalama zija now 2019 up to 2042 ndi nthawi yaitali kwambiri almost 23 years ndalama zitangosungidwa ku banki kubwera ma devaluation posachedwa ana- anagwesa kwacha a chithyola ndi 44% ndalama za penshoni zinagwa chifukwa zinangosungidwa ku banki 1 trillion inapezeka kuti ndi 700 billion so a board anapanga plan kuti no tisasunge ndalama ku banki koma tigule mahotelo ma buildings kuti kutsogoloku anthu amene akadzamba kulandira ndalama zidzakhale zochuluka anagula sigelege hotelo akumanga hotelo pa clock tower anagulanso amaryllis hotelo zonsezi sizinabwere ndi dpp inali programu imene a board anagwirizana 2023 ndiyetu kudabwa lero a george jim najeya ngosi ku reserve bank mafuta mwale akutsogolera propaganda ya amaryllis hotel pachatu ndakongeresa akhala akusolola ndalama za pension fund 2023 up to 2025 anamanga hotelo pa zithaphwi no furniture building yosatha nothing is there anaononga 135 billion pakufunika 300 billion kuti ithe nobody is talking about this chimene tikumva ndi Amaryllis Amaryllis This is a five star hotel. Management team and everything is there. Ena akuti ayi business yoluza ameneyo. What about hotel mukumanga pa Clock Tower? Mwaononga 135 billion mukufuna 300 billion mukamaliza choncho mugule furniture mupeze management team that will cost almost, almost a trillion. Is that winnable?
anandiika magalasi ine ndilibe magalasi nekuti zimuma ndana kuchokera pa fomu kwa bale kuchokera pa foni ndiye andikusiteni mukhale ndi lipstick anandipaka lipstick pakuti upapakome now tikunena kuti pension fund yagula Amaryllis hotel 5 star hotel chilichonse chilimomo pa mtengo wa 128 billion a pension fund omwewo akumanga hotelo mupite pa Clock Tower pa zithaphwi pali msinje wa zithaphwi pamene paja unachoka ku mafakitale ku Makata msinje wonunkha kwambiri pa clock tower iwo anagula malo pamenepo akumanga hotelo anatiuza kuti timanga hotelo ndi 43 billion tinawapasa 43 billion anaidya then tinapasaso ndalama ina up to 78 billion anaidya tinapasaso ina ndikunena pano aononga 135 billion hotelo sinathe zimene ndikunena pano ndi zaumboni you can go pa Clock Tower mukaone mukaone zimene zikuchitika pamenepo building isinafike even 50% isinafike that is almost 43% as, as, we- as I'm talking now alemba kalata ku reserve bank a pension fund akufuna 15 million dollars musungunule 15 million dollars ku Malawi kwacha

435 billion now akamaliza kumanga chibuilding chimenechi chikufunika advertising tindi hotelo kuno bwerani muzagone muzachite maconference eh, maconference meetings ndi zina zotero that is advertisement that will cost millions potero apeze management team agule masofa and every furniture aike mabala marestaurant that will cost a trillion now we have a five star hotel amaryllis ndi hotel yaikulu kwambiri kumalawi kuno agula 128 billion mabara marestaurant furniture everything is there ndiyodziwika kale aliyense amayidziwa azungu amangochoka kunja ndikubwera kwa amaryllis hotel they have customers already A- a fund angoigula nthawi yomweyo ayamba kugwira ntchito ena akuti ayi this is a loss tikuluza kwambiri that is fine ndi chifukwa chani anthu amenewa amene akuchita blame amaryllis hotel sakuchita blame hotel imene tikuononga pa clock tower taononga kale 135 billion and we are looking for 15 million dollars akutiuza kuti akuti kuti timalize building tiwononga 300 billion yowonjezera palibe akunena kuti tikugula hotelo pa mtengo wa 435 billion palibe akunena zimenezo everyone is complaining about amaryllis this is questionable amalawi anthu amene akulankhula kwambiri za amaryllis atumidwa ndi george jim george jim ndi amene wawatuma kuti muziyankhula za amaryllis amaryllis this amaryllis that but the truth ine ndikanakonda anthu amenewa azilankhula za amaryllis azilankhulanso za hotelo imene ikumangidwa pa clock tower alankhulenso za sigelege hotelo chifukwa zonsezi zitatu izi tinagulira ndalama za pension tikugwiritsa ntchito ndalama za pension we cannot be talking about amaryllis ndikusiya clock tower eh, pa zithaphwi paja imene timangoti zithaphwi hotel Are you serious aMalawi? Kuti ife tingapite pa Clock Tower pa zithaphwi paja. Ndikukagona pa paja. Malungo amene wawa udzudzu ukatiluma koopsa. And we cannot go there. It's a waste of time kumamanga hotel pa Clock Tower. Pali mtsinje umene uja unachoka ku Makata, unachoka ku Ndirande. Unadutsa mmene muja Makata industrial site. and amangoponya poison and everything there ma factories and wina wake akugula malo pa- pazithaphwi ndikumanga hotelo cholinga anthu akagona alumidwe ndi udzudzu afe ndi malungo that will not happen that will not happen it's better we talk about amaryllis hotel instead of talking about zithaphwi hotel so timafunsa inu amene mukulankhulalankhula za amaryllis ndi chifukwa chani simukulankhula za chithaphwi hotel pa clock tower

akuti ifeyo tidzapeze phindu thereafter anthu akumchinji kumeneko macadamia aja akakhwima azipita ndi matumba ndikumatibera so ma fund managers awo nico old mutual akumanga mashop mtown akumanga mahotelo akugula mabuilding koma ifeyo tikawauza kuti tachitani invest ndalama zathu akudzala macadamia tikupempha nonse amene mukulankhula za amaryllis amaryllis tinayigula pa mtengo wa 128 billion it is a five star hotel management team furniture everything is there tikufuna muyankhulenso za chithaphwi hotel pa clock tower chithaphwi hotel tamanga ndi 135 billion tikufuna 50 million dollars and tauzidwa kunena kuti ndalama kuti amalize building ndi 300 billion tikamaliza building tikuyenera tipente tigulemo furniture kuti ikhale hotel tiike mabala and everything so that will cost a trillion tilembe antchito tichita advertise tili ndi hotel kuno bwerani pa zithaphwi tabwerani pa zithaphwi mudzagone pa hotel kodi angapite pamene paja ndani chithaphwi makhala ma- malungo that is, that is mosquitoes pazafunika advertisement pa zodiak times pa dstv to advertise that chithaphwi hotel that will cost a lot of money so a board ngati apanga cha nzeru ndikugula amaryllis hotel chifukwa ndi yokutha kale a nico asatipusise ya nico insurance old mutual asamatipusise ya ndalama zimene akusunga ndi zathu amalawi iwo akutenga ndalama zija ndikumagulira ma buildings and they're telling us musagule amaryllis hotel iwo akugula ryalls hotel and they are telling us ta- tamangani building tamangani hotel pa pa clock tower tikuononga ndalama zambirimbiri iwowo akungogula ma building town momanga kale zinthu zina tikhoza kungoziona ndi maso and judge it pomaliza chimene tikudziwa pa malamulo a dziko sizitheka reserve bank kutenga ndalama kwa amaryllis unless akufuna chindapusa you cannot reverse a signed contract by force mukachita masewera mukumana ndi kenyatta nyirenda akadzagamula kuti mupepese ndi ma trillion inu nomwe mudzayamba kunyoza majaji kuti ndi akatangale taziona mbuyomu majaji atiuza kuti tipepese finance bank we are claiming the judges as they are corrupt omwewo amene akunyoza za amaryllis kuti ayi tikufuna reserve bank abweze ndalama kwa amaryllis malamulo akuwadziwa koma kuchita dala afuna kutchuka so they, they, they- they are forcing reserve bank kuti achite force amaryllis ibweze ndalama reserve bank ichita force ndalama ikubwezedwa at the end yusufu azapita ku court ndikukasuma kenyatta nyirenda adzalamula kuti no munachita mistake because reserve bank was not was not in an agreement agreement inali pakati pa pension fund ndi amaryllis reserve bank munalibe so a third party cannot force somebody kuti azitabweza ndalama ngati anali mcontract padzabwera chipepeso matriliyoni mupepeseni yusufu inu nomwe mukuziyamba kuti akuti no ah, majaji ndi achinyengo mukuziyamba nokha so don't say i didn't warn you akuluakulu history is the best teacher ine kuti ndizikamba za mbuyo pamene ife tikupita chitsogolo tikusiyireni inu a times ndi a bakili tv muzikamba za mbuyo koma ifeyo zikumabwera faya amalawi akumamvera bakili tv